ụmụnne m ụmụnne m asị m ka m gwa anyị ekike ndị Igbo ọ na-adị n'ụzọ dị iche iche ọ bụrọ na ọ sọsọ ị mago iyiri ụdị efe a m yi kịta ọ bụrụ ya bụ na i kere ekike ndị Igbo a na-ama akwa ndị Igbo Igbo nwere ka ha si ama akwa ama akwa ị ga-amasị na onye a bụ onye Igbo ezigbo nwa agbọghọ bịa dresịa n'ala Igbo ị ga-asị na onye a bụ onye Igbo so ọ bụrọ iwu bụ na ọ- na anyị yi isi agụ mana anyị jikwa isi agụ a na-egosisi na anyị bụkwa ndị igbo mana anyị nwere akwa ndị anyị na-ama dị ka ndị igbo m ga na-ewepụtakwara gị ya ị na-afụ ya n'ụdị dị iche iche e nwere nri a na-eri bụ nri ndị Igbo achịcha ede oge eji eri achịcha ede eruwena ị bata krismas a na-esi ya bụ onye ọbụna ị bịara onye a sị gị bịa rie achịcha ị bịa ebe ahụ ị nọrọ anị i mechaa ede mechaa waa ụfọdụ nyere onye a aka ndị Igbo na-adị na mma ndị Igbo na-emekọrịta ndị igbo ada eze nsị nwanne na-afụ nwanne ya n'anya mana ọ bụrụ na agwa anyị na-akpazi kịta agwa anyị anyị rapụ agwa anyị ka ọ na anyị agaghịzi adị ka ndị igbo anyị dị ka ndị ugwu na-anụ ya a ga-asị yes ndị ugwu na-erikọta mana ha chọọ igbu ọ kwa otu a ka ha si egbu ọ bụrọ otu anyị si eme ọ dịrọ na agwa anyị ndị igbo ị bụrụ nwa onye igbo i sie ụkwa ị na-atị ya i were aka na-eri ụkwa i werekwa aka nyetụ m mụnwa erikwa anyị erie agwa anyị dị iche n'iche ele agwa nka ma ụbata eche m bịa lelere ụma nnu ọtụrị echi ime akala ọkụ kọrọ nkata e nwere ihe dị iche iche e nweziri ndị ji ngaji agwọ ncha ha ọdụ ji ngaji agwọ ee eh, sị na ọ dụkwa healthy i lekwa anya yes ọ dụrụ healthy mana nke a nlaru ha alaba anyị ha nke a mma m ji aka ịgwọ mma atakwa mma egosikwa iwulu ma ntabi maka ihe m ji agwawe ya wụ a bịa n'ala igbo ezigbo onye igbo na-adị ọcha Nwa onye Igbo ka a na-asị mgbe ahụ ị dọnara anị gị tukwuru anị gị tinye onwe gị aka ọfụma na anị sachasie onwe gị ike onye Igbo bụ onye Igbo ada esi isi ihe gbasara ndị Igbo bụ ihe dị mma mana ị na-ene anya taa ị fụ na ka anyị si eme taa anyị ji nwayọọ wee na-etiba ihe eji mara anyị ejirimara anyị na-apụ n'ike n'ike m wee na-ayọ sị ọ bụrụ na ị bụ onye igbo biko lachiata anyị na-eri nji n'ala igbo anyị jikwa achịcha ede achịcha ahụ anyị mechaa ya anyị agwọọ ya agwọ anyị na-ejikwa akịdị anyị na-ejikwa ya gwọọ ji werukwa ya na-eri anyị na-eji hịọ hịọ anyị na-ejikwa ya gwọọ ji anyị na-eji ụtụrụkpa ụfọdụ ga-abịa ebe a sị m gịnị wụ ụtụrụkpa anyị na-eji ụtụrụkpa gwọọ ji anyị na-eji ụgbọgịrị gwọọ ji anyị na-eji anyụ gwọọ ji ihe dị iche iche and ị na-eri nri ndị a hey ọ dị medicinal ị gaghị o nweghị mgbe ị ga-eji wee yawa ọya oke ọya ị na-anụ unu hapụlatatụ sepịm sepịm maggi ee curry thyme ee ụmụ ihe a hapụlatatụ ya jegodu n'ala igbo rie nri e mepụtara n'ala igbo ọ bụrụ curry ka ị chọrọ iri rie nke leaf ya a kọrọ na be nna gị ị nachiata bịa gwa m ke o si dị gị n'arụ ihe ndị igbo ekwesịghịkwa ịna o nwere afịfịa anyị na-ata mgbe ahụ ma anyị jeela nkụ ee okpoti ị bịa gị kara enu ya ị na-ata ya ị ma na mbọsị ndị obodo a na-agwa m ihe ọ na-eme m wee sị ee ya bụ na anyị adaghị aya ọya mgbe ahụ ị makwa na ọ bụrụ na anwụ gbaụ anwụ na mmeghe anwụ mazụwala ndị oyibo ọ gbaụ a sị na anwụ gbaụ you are bound to live more 10 years without sickness o bulite hormone system bụ jee hụbalụla nkụ gaa ka aka anwụ gbaụ mara ụma hee ka hafụ anwụ ọ gbata small ị ghọta ihe m na-ekwu